moni moni nde iyi nkhani yomwe yachitika ku zambiyayi yowawa kwambiri yomvetsa chisoni ku lusaka ku mudzi omwe akutcha kabanana village kapena nditi dera lotchedwa kabanana abambo ena otchedwa a emmanuel phiri anali ku nyumba ndi ana awo atatu Emmanuel, Nathan ndi Subiro. Anawo wina wa zaka 7, wina 5, wang'ono wa zaka ziwiri. Akazi awo anali atachokapo. Nde ati kunayamba mvula, kumagwa mvula kwambiri, mvula yamphamvu. Madzulodzulo analandira foni kuchoka kwa akazi awo kuwauza kunena kuti atsakamira ali stuck mu traffic abwere akayatani akawatenge nde abambo aja a emmanuel anapanga decide kuti awasiye ana anasiya ana aja atatu ati mma 6 pm madzulo kunyamuka kupita kukatani kukat- kukatenga akazi awo nde iwo aja achoka mbuyo muno ati chiphaliwali chinamenya nyumba ija kupangitsa short circuit ya magetsi nyumba ija nkuyamba kutani kuyaka inagwira moto maneba anaona anathamanga kuti ayesere kuzimisa moto koma ati moto uja unagwirira nyumba msanga ndi kuyaka nsangansanga anthu akuyesera kuti azimise moto sizinatheke mapeto ake nyumba yatheratu yaonongekeratu ana apeza kuti anafera momwemo makolo analandira foni anthu akuwayimbira maneba kunena kuti kunotu kuli moto iwo somene amakafika ku nyumba ana atamwalira kale nyumba yawo yapita ati amayiwo anakomoka ananyamula kuthamanga nawo ku chipatala anthu kubwera ati zinali zomvetsa chisoni mmene amafika afaya chifukwanso cha misewu akuti misewu yachabechabe yowonongeka zinatenga nthawi yayitali kuti afaya afike nyumba itatha kale ana miyoyo itapita nde ndi nkhani yonena kuti yagwedeza chifukwa cha chisoni chake kuti kungopanga imagine anthu kutaya ana atatu nthawi imodzi eti nde kunapita a news chani a news ena amafunsa ankolo awo a a Emmanuel Phiriwo kunena kuti mukuona bwanji, mukuona kuti olakwa ndi ndani? Abambo analakwitsa kuwasiya ana okha ana ndi ang'onoang'ono kunena kuti chikakhala kuti sanawasiye okha mwina bwezi pali munthu wamkulu akananyamula kutuluka nawo panja nde ankolo awo ananena kuti iyayi si chonchoyi olakwa ndi afaya chifukwa chonena kuti misewu siyabwino misewu ndiyonongeka afaya akanika kubwera ndi zimenezozo blame ipite ku boma osati kublema makolo ayi eti koma zinali kapena ndinene kuti ndizoopsa zomvetsa chisoni chifukwa ungayambi uyambira pati ulukulira akuuzirira kuti chani mphamvu basi zichokera kuti nkhani yoopsa kwambiri nde mpingo unasonkhana unagwirana manja anthuwo ndi a seventh day adventist nde mpingo wathandiza chilichonse maliro inali nkhani yoti inakhudza anthu kwambiri ndipo yakhudza anthu kwambiri anthu ena achita donate kusonkha ndalama kuthandiza mu njira zosiyanasiyana mwambo wonse anachita take control ndi ampingo mpakana akayika maliro olo mwambo wa malirowo omvetsa chisoni zoopsa kwambiri kuti zikamuchitikire munthu zinthu zoterozo kuti angakhale anthu asonkha ndalama akutani koma kuti angayambire pati apo olo anthu ena azifunsa kuti chanchani makolowo adzadzipanga blame moyo wawo wonse zomwe zachitikazo nde ndi zinthu zoti zomvetsa chisoni kwambiri anthu basi nkhani yowapempherera yotani ndi zinthu zonena kuti olo pathe zaka zambiri chotani si chinthu chonena kuti munthu ukhoza kunena kuti ndapanga move on i can get over ndi chinthu choopsa kwambiri nde nkhani yake ndiyomvetsa chisoni koma izo nzomwe zachitika ku zambia zikomo kwambiri